OK, Dia daoibh bliain 3 agus fáilte ar ais! Tá muid anseo chun obair an Déardaoin a phlé, so mar is gnáth tá an leagan amach anseo. Seo an ceacht, seo an Form Microsoft so muna bhfuil sé ag lódáil duit ar an gnáth leathanach is féidir libh brú ar an nasc sin agus osclóidh sé agus beidh an ceacht seo ar fáil ar Youtube. So, tá muid ag dul isteach chuig an Déardaoin, tá muid ag léamh alt 3 is 4 ó chuid G. Der überraschende Besuch a thosaíomar inné, ar an gCéadaoin, actually it's inniu domsa agus mé ag déanamh an taifead seo but inné daoibh agus 2014 ardleibhéal ó thaobh na bpáipéar scrúdaithe de, tá cóip anseo ar aon nós. Right so le sin ráite is féidir linn léimt isteach. chuige sin. So rinneamar alt a haon is alt a dó so tá muid ar alt a trí is a ceathair inniu. So we'll just léigh na ceisteanna chun cabhrú linn i dtosach. So cad atá déanta ag Hans cheana féin faoin am a éiríonn Máire agus Inge? So ar an chéad maidin agus é, siadsan ag éirí, tá rudaí déanta aige cheana féin, sin é alt a trí, déan cur síos fúthu as Gaeilge. Cad atá tábhachtach do na driofúracha dar le hInge? So tá Inge chun rá go bhfuil rudaí tábhachtach di. Céard iad? Ansin uimhir a ceathair. Déanann Hans dhá athrú i dteach na ndriofúracha atá úsáideach. Cad iad na hathruithe sin? So déanann sé dhá rud atá siadsan ag rá atá úsáideach dóibh. Agus tá sin ansin. But cad iad na hathruithe a déanann Hans nach raibh aon ghá leo dar leis na driofúracha? Trí samplaí. So déanann sé rudaí agus bíonn siad ag gearán, dar ndóigh, toisc nár chuir sé ceist orthu, faigheann muid amach. So, tá brón orm má pléascaim amach ag gáire i rith é seo, it's just toisc tá sé just déanta agam cheana féin agus tá sé greannmhar. Aon uair a léim é smaoiním faoi Patty agus Selma sa Simpsons agus sin, sin an íomhá a bhíonn agam agus iad sin ag déanamh é seo. So, alt a trí. Als die Schwestern am nächsten Morgen in die Küche kommen. So, nuair a bhí na

Tae úr. Frisch, frisch sin fresh, sin úr. Schlaft ihr immer so lange? So, tá sé ag cur ceist orthu leis an ihr sin an uimhir iolra, an gcodlaíonn sibh i gcónaí chomh fada? Agus ansin an, kind of an comhthéacs ansin is codlaíonn sibh isteach chomh fada sin i gcónaí. Sagt Hans zu Marie und Inge.

Sin an briathar gehören. So níl sé san aimsir caite. So, liom sa theach, bei mir, i mo theach, eh, tá sé mar cuid de. So gehören mar briathar sin eh, to belong to, baineann sé le. So das gehört mir, seo, is liomsa é sin. So tá sin mar cuid de mo, em, gnáth-rith eh, laethúil.

Tá muid ag iarraidh. So sin an nós atá aici. Is maith leo. Níl an fuinneamh acu, is maith leo an ciúnas, codladh isteach agus déanann siad pé rud gur mhaith leo nuair is mhaith leo. Ok, an dara alt. Nach dem Frühstück, tar éis an bricfeasta, repariert Hans die Lampe in der Küche.

Ní raibh, ní raibh sé sin ró-iontach dóibh. So an rud atá siad ag rá ansin is em, um thráthnóna bhí teach bán acu, eh d'athraigh sé an bán go dtí gorm, an Lieblingsfarbe, an dath is fearr dó agus níor mhothaigh siadsan go raibh sin ró-iontach.

So, chinn sé glan siad na fuinneog cheana féin agus tá sé ag glanadh arís iad. Und ordentliche Zimmer aufräumen muss. Agus cén fáth go raibh air eh seomraí a bhí in ord a athghlanadh nó a ghlanadh amach? So tá siad ag rá go raibh gach rud glan but bhí sé ag glanadh arís iad.

agus is féidir libh na ceisteanna atá a bhaineann leis an scrúdú seo a a fhreagairt, brú ar Send agus brú ar Submit nuair atá tú críochnaithe nó ní tiocfaidh sé sin trasna chugam agus sin deireadh